An balima vrai bamako lajɛbaaw an bɛ foli kɛ aw ye k'a dɔn bi ye ntɛnɛn ye janvier kalo tile bi saba ani kelen ye san ba fila ani mugan ani fila aw ka fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kunnafoni di waati sera n'i ko fasiri sɛbɛnw dɔrɔn a fɔ ko fofi industrie fofi industrie wuli ka jɔ an ka jamana kɔnɔ san bi saba mun ye aw ka du kɔnɔna ko bɛɛ lajɛlen ye k'a sigi sen kelen kan so kɔnɔna salon o dɔrɔn tɛ mun bɛ tali kɛ ji bondo la n'o ye cuve ye o caman bɛ u ka bolo kan u ma dan o dɔrɔn ma fofi kɛmɛ ka labɛn sabati bi mun ye k'an ka yiriminɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a sɔrɔ u bolo o ɲuman san bi saba in kɔnɔna na malidenw

Jelikɛ i ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ bɛ abelebelebabakala i na tɔgɔ bɛ ye mun sɔrɔ sira fɛ don'a jira ko ko ma ko bɛ se ka fɔ maaw ye siga tɛ o la jelikɛ jelikɛ an bɛ lamɛnbagaw an bɛ foli kɛ u ye ka jira ka fɔ mun y'an ka fasiri sɛbɛnw ye kunnafoni di waati o fana sera mun ye le pays ye an ka fasiri sɛbɛn fɔlɔ ale ye o ye bi olu ka fasiri la u ko k'olu tɛ a faamu i k'a dɔn minnu bɛ ko ale a tɛ faamu ko minnu bɛ tali kɛ kɛlɛ daga finitigi ɲɛmɔgɔw olu la k'olu kɛlen kɔ ka dugumasara cɛ kɛlɛ kɛnɛ kan k'olu ka na fanga ta politiki fanga ta k'a fɔ ko olu ye fasoden ɲumanw ye a ka fɔcogo rɔ maa min don i bɛna a tigi dɔn i k'a dɔn ni u k'a ma ko nizɛri ale jamana o mara min ɲɛsin bɛ u ka jamana ɲɔgɔn cɛ bɔ o ma a ko k'olu minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ fasoden ye k'a b'i n'a fɔ fasoden a kɔkan ta olu don k'u ye wele bila maaw ma maa min n'olu bɛ kɛlɛ kɛ nafolo nɔfɛ walasa an ka jamana ale tonkun naani ka kelenya ka sabati i k'a dɔn a tigilamaa kelen ko k'ale ale t'a dɔn u bɛna a kɛ cogo min na a tɛna mun fɔ o rɔ k'olu don k'u ye fasodenw ye ko nin ye kuma ye kuma min ni i k'a dɔn dɔgɔyama don ka ɲɛsin nizɛri minisiri min ɲɛsin bɛ u ka jamana ani jamana cɛ o ma i k'a dɔn n'o ye asumi masawudu ye a ye nin fɔ ka ɲɛsin jɔni ma anw ka ba mali kuma min n'a y'a fɔ k'i k'a dɔn ko fɛn don fɛn min a ci bɛɛ masawudu k'a ye nin kuma fɔ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ min ni o y'a ka matigi ye n'o ye jean yves le drian ye n'o ye i k'a dɔn faransi jamana minisiri ye min ɲɛsin bɛ fara jamana jama fana bɔ o ma a ye nin kuma in fɔ o ɲɛna i k'a dɔn kalo dama dama yanni ale ta nin ka fɔ min bɛ tali kɛ nizɛri jamana ɲɛmaa la bi n'o ye mohamed bazoum ye ale fana tun ye i k'a dɔn o bɔ anw ka finitigiw olu ka fanga o la i k'a dɔn nizɛr fasiri sɛbɛ a ka fɔcogo rɔ k'i k'a dɔn min nafa ka bon an bɛɛ ma bi o ye nizɛri marabaaw ka bonya ta ka anw sɛgɛrɛ i k'a dɔn an ye sigiɲɔgɔn jamana ye k'u ka malidenw k'u ka an bonya min ye mali ni nizɛr k'an bɛ ɲɔgɔn dɔn wa an bɛɛ bɛ gɛlɛya kelen an bɛ o dingɛ kɔnɔ bi n'o ye diinɛ cogoba jugu olu ka wulikajɔ ye a bɛ san caman o bɔ ko min ye maliden caman olu bɔnɛna u ni rɔ dɔw bɔra u sigiyɔrɔ olu yɛrɛ o rɔ ko o bɛɛ y'a sɔrɔ minnu bɛ tali kɛ cɛfinitabaaw la olu tun bɛ olu bɛ k'u jalaki u bɛ k'o kɛ n'o tɛ maa wɛrɛ ye faransi cɛfinitabaaw olu kɔ k'olu ma se ka nin jɔrɔnanko ye n'o ye diinɛ cogobajugu ka jɔrɔnanko faali wale k'a jɔ da jelikɛ kan i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ ko don o don ko dɔ de tun bɛ ka fara nin gɛlɛya kofɔlen ye ale kan ka lakanako ale nasira kan k'o de kɛra sabu ye kalo caman malidenw ye wulikajɔ k'o sabati jamana fan bɛɛ lajɛlen fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a faba o kɔnɔ i k'a dɔn ko wulikajɔ min ye n'o kɛra malidenw ka wulikajɔ min ye n'o kɛra waati tɛmɛnenw olu la k'o de kuncɛli ma kɛ dɔ wɛrɛ ye finitigiw olu ye fanga ta k'i k'a dɔn k'a mana fɔ cogo o cogo ko tiɲɛ na ko mali k'a tun bɛ cogo min na ko a bɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ o kan ko kabini finitigilakaw ye i k'a dɔn fanga ta ko yɛlɛma dɔ k'olu bɛ ka ye jaabiw dɔ ka ɲɛsin jatigɛwale tigilamaaw olu ma i k'a dɔn ko o dɔw yɛrɛ jira kabako ye i k'a dɔn ko a jira hali n'o y'a sɔrɔ an dɛmɛbaa jɛkulu dɔ bɛ yen k'a bɛ ka olu tɔɔrɔ ŋaniya ɲuman fana tɛ u la k'i k'a dɔn ko nin kunnafoni kura min bɛ yen k'a kan ka fɔ ko minnu bɛ tali kɛ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw la jeli k'a ko tiɲɛ caman yɛrɛ la u ye taabolo min ta n'o ye ka u baarakɛɲɔgɔn ka se ka o yɛlɛma walasa Min ye diinɛ cogobajugu ye k'u kɛlɛ i k'a dɔn ko bi dantɛmɛwale tigilamaaw tun ma dantɛmɛwale ta ka an ka jamana ko denw sɛgɛrɛ ko Mali cɛfinitabaaw de bɛ ka olu kɔnɔna gan bi ko in i k'a dɔn an dɛmɛnbaa jɛkulu kura Mali kɔnɔ Faransi ma se ka min kɛ k'i k'a dɔn ko olu ye o sira o ta ko ni a fɔra ko Asimi masaw don ale k'a fɔ ko o ko o ko kɔni k'o ma ɲɛ sɔrɔ mm. k'o ye nkalon kuma ye ko n'i y'a ta kolonɛli asimi n'a baarakɛɲɔgɔn k'u dɛmɛnen bɛ jamanadenw fɛ bi kosɛbɛ ka jelikɛ kan ko hali k'a ta lajɛba min kɛra n'u k'a ma ko assises nationales de la refondation k'olu ye a ɲini ka dɔw fara camancɛ fanga kuntaala kan k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ ka se san duuru o ma mhm. ko waati kelen na malidenw mhm. i k'a dɔn min ye CEDEAO ni UEMOA ka ɲangili talen ye k'an sɛgɛrɛ ko malidenw min k'i' da u la u bɔra ka caya k'an ka jamana camancɛ fanga tigilamɔgɔw kɔkɔrɔmadon waati tɛmɛnen olu kɔnɔna o la k'i k'a dɔn ko kuma ko kɔni tɛ fasodenya ye min n'an bɛ se k'a fɔ k'o ye fasodenya lankolonya ye k'i k'a dɔn ko mali mago bɛ mun na bi a ka yɛrɛya mali mago bɛ mun na bi a ka bɔ nin gɛlɛya ye ale kɔnɔna o rɔ mali mago bɛ mun na bi a ka taa wulikajɔ kura a ko o sira k'o minɛ wa ka kɛlɛ ta k'a sɛmɛntiya k'u sɛgɛrɛ ko mɔgɔ min de bɛ an na bi ye k'i k'a dɔn ko mali y'o fɔ a tonkun naani bɛɛ lajɛlen u kɔnɔna o k'o de la ko malidenw ani farafinnakaw i k'a dɔn minnu bɛ tali kɛ asumi masawudu la nizɛri ale minisiri don a ye nin kunnafoni min n'a y'o fɔ ko yan dɔ k'o kɛ a ka dɛmɛ ta k'an ka jamana ale ɲɛmaw sɛgɛrɛ i k'a dɔn olu min ni fasodenw minnu n'olu ye fasoden latikaw ye n'a bɛ ka olu wo b'olu ka fasodenya la Awɔ. k'olu kɛlen bɛ ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ k'a ye nin wale min n'a y'o kɛ jeli k'a ko nin ye hakilintanya ye nin ye jɔyɔrɔntanya ye Awɔ. awseni masawudu ale ka kuma in fɔcogo la Awɔ. ko bi nizɛri ɲɛmaaw k'u kan ka bɔ i k'a dɔn kuma ko kɔnɔsa ko min n'o ye ka ko labɛn ko min ni tiɲɛ tɛ ka ɲɛsin anw ka jamana o ma ko faransi ma se ka ko min ban i k'a dɔn ko mali dɛmɛbaa wɛrɛw bɛ k'o ban dɛ masawudu k'a kan k'a lajɛ ten sa i k'a dɔn a k'a dɔn k'a fɔ a k'a yɛrɛ kɛ fasoden ɲuman ye hali n'o y'a sɔrɔ a matigi n'o ye faransikaw olu ye olu ma se ka se sɔrɔ cɛncɛn kan bolo ninnu olu kan ko bi an bɛ waati min na malidenw ani farafinnakaw ko bɛɛ kɛlen bɛ k'i disi waga ka nisɔndiya ta ka mali dɛmɛbaw olu sɛgɛrɛ o tuma ko masawudu ni bazum k'u ka baara kɛ ni ye ka kelenya sabatili kama u ka baara kɛ cɛncɛnfuga ninnu ka lafiya u bɛ sɔrɔ cogo min na ani ni jatigɛ tigilamaaw bɛ kɛlɛ kɛlɛ cogo min na u k'o sigi sen kan olu dɛmɛbaajɛkulu k'o tuma an bɛ waati min na a sera an ka an yɛrɛkun an k'o ɲini an ka faransi ka hɛrɛ an k'o ɲini dabila an ka farafinna na ale kɔnɔna o rɔ ko ni bazum n'a m'a taacogo n'a m'o yɛlɛma k'i k'a dɔn ko ze sɛnki sahɛli k' a bɛ ci dɛ k'a sababu kɛ waati nata la mun y'a ɲɛmaaya ye sɔnkurun dɔ o bɛ di an ka jamana o ma ɔ n'anw y'an baro ta cilen ye i k'a dɔn an bɛ waati min na k'i y'a dɔn fasiri o ye nin ye jeli ka yanni an ka da don fasiri sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni wɛrɛ rɔ minnu bɛ tali kɛ jago la an bɛ min an b'a min ka minnɔgɔ bɔ an kɔrɔ jago a fɔ ko ji ɲuman ji latika ji min n'a min tɛ kɔnɔ lase maa ma i kaa dɔn denbaya bɛɛ k'i ta sɔrɔ a rɔ i kaa dɔn k'a daminɛ a litiri tan na fo ka na se a litiri kelen ta kicɛ o ma a bɛ yen walasa kɛmɛ tɛ dɔ bolo jeli k'a mugan b'i bolo minnɔgɔ kana maaninfin minɛ bilen k'i sɛgɛn o y'a sɔrɔ i k'a dɔn jago bɛ i kɛrɛfɛ jago ji ɲuman ji latika an ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamu dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ tɛ o dɔn ni an bɛnna ka sɔn ɲɔgɔn ye an tɛ dɛsɛ fosi la Jeli an bɛ waati min na an ka jamana minisiri ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Mayiga ye i k'a dɔn a y'a jira ka fɔ an filɛ waati min na i k'a dɔn maatɔɔrɔlaw politigi sira kan ani fɛɛrɛ ko sira kan kunnafoni sira kan k'olu bɛ ka gɛlɛya ta k'an ka jamana k'ale sɛgɛrɛ awɔ k'an ka malidenw bamakɔ k'an mako b'an danbe la koyi k'an tɛ sɔn maa si ka i sen d'an kan k'an tereke ayi k'an tɛ sɔn o ma K'o de la wulikajɔ min ni a bɛ ka kɛ mali n'a dɛmɛbaa jɛkuluw fɛ ko u dɔnna ko malidenw k'an tɛ fitiriwale ye k'o de la an tɛna sɔn k'an da dugu ma i k'i sen d'an kan k'an tɛ sɔn o ma k'o ye anw danbe i k'a dɔn k'o ye fɛn ye fɛn min n'an ni maa tɛna o tɛrɛmɛ k'o de la Sogɛli Mayiga a ye kunnafoni di min ni a ye a kɛ lajɛrɛ kɛnɛ kelen kan n'o ye festival panafricain de la cotonnade ye n'u k'a ma ko FEPAC a kɛra sibiri tɛmɛnen ye Kita i k'a dɔn an ka jamana ale kɔnɔ yan a ko k'an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi k'u b'a dɔn malidenw mago bɛ min na Sogɛli y'a fɔ ko wa k'u mago bɛ bonya fana na Sogɛli Mayiga k'a y'o kuma fɔ a da ma dugu min na awɔ k'an bɛ waati min na k'i k'a dɔn tɛgɛdiɲɔgɔnma min ni a bɛ sen nɔ ko kun wɛrɛ tɛ a la koyi mali ka nafa bɛ sɔrɔ sɔrɔ cogo min na ka mali k'a bonya k'a bila ka danbe minɛn kɔnɔ a y'o kuma a y'o sɛmɛntiya a y'a jira a ka kuma fana kɔnɔ ka fɔ min bɛ tali kɛ an ka farafin jamanaw ka tɔn min bɛ yen n'o ye CEDEAO ye ani nafolo ko bondo min bɛ yen n'o ye UEMOA ye olu ye baara min kɛ a ye a fɔ k'o ye ko ye ko min n'a ma kɛ hakɛ kɔnɔ dantɛmɛ don hadamadenya hakɛ sɔsɔli don ɲangili min n'u y'a tintin an ka jamana kan tile kɔnɔntɔn tɛmɛnen Sogɛli a kumana o fana kan a ko bi ɲangili minnu filɛ nin ye tan k'a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ k'an ka jamana ka basigi ye k'o tiɲɛ a kɔnɔ i k'a dɔn jamana kɛlɛkɛcɛw k'olu bɛ ka sebaaya belebele min sɔrɔ diinɛ cogobajugu olu kan bi dɛ k'i k'a dɔn ko o ko k'a bɛ dansigi kɛ o la min bɛ tali kɛ FEPAC ko ale kun kan awɔ ko a tako wɔɔrɔnan min ni a filɛ nin ye ko a labɛn bɛ sabati jɛkulu fɛ n'o ye fara ɲɔgɔnkan jɛkulu ye Kita marabolo ale kɔnɔ minnu bɛ fɛ ka kɔɔri sɛnɛ k'a don ba la i k'a dɔn k'a kun ye o ye ko n'i y'a ta k'a rɔjɛ kɔri bayɛlɛmali an ka jamana kɔnɔ ka dɔ fara o fana kundama kan k'o ye laɲini o ye i k'a dɔn ko n'i ye mali ta k'a rɔjɛ bi ni anw bɛ kɔri min sɔrɔ a bɛ se tɔni ba kɛmɛ wolonwula o ma ko nka n'i y'a ta sigi sigi kɛmɛ kɛmɛ sara la kɛmɛ o kɛmɛ k'anw bɛ se ka muru fila dɔrɔn bɛ se ka bayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ k'o ye ko ye ko min ni o ma ɲɛ ko o kunnafoni kɔni o fana o fɔra i k'a dɔn ko n'i y'a ta k'a rɔjɛ unhun ko anw ka jamana fɛnɛ kɔri ye k'a bɔ ka taa n'a ye kɔkan unhun ko fɛn fɔlɔ min ni a nafa ka bon an ka jamana ma kosɛbɛ ni a be sɔrɔ kɛ ka don an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ unhun n'a be jamanakɔnɔdenw n'olu ka sɔrɔ be a rɔ awɔ k'i k'a dɔn k'o ye kɔɔri ye awɔ ko maa million 4 be yen ko unhun i k'a dɔn ko olu gulon be kɔɔri ale kɔni sɛnɛli la an ka jamana ale kɔnɔ an ka jamana tonkun naani kɔnɔna o jelika an bɛ waati min na an bɛ sahel infusion an b'a furu ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni olu ye te lakika i b'a dɔn kɔnɔ i b'a dɔn e b'a dun min o de ka di ye ne ta kɛnkɛliba ye jelika foyi i ma jan a dilanni ka nɔgɔ i y'a bila jikalan na miniti kelen fila duuru jelika i bɛ sukaro k'a la kɔ kana n tɔɔrɔ n'a bɔ kun ye musow lafiyali ye sahel infusion l'aube ka bi don bɔli la ale ye hakilijagabɔ a y'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an ka jamana ale kɔnɔna nɔ kɛlɛkɛcɛw bɛ ka wale min n'u bɛ k'a ta ka jatigɛko tigilamaw k'olu sɛgɛrɛ min n'olu b'a fɛ ka farafinna cɛncɛnfuga ka basigibaliya k'o na kɔnɔ i k'a dɔn ni a ju o bɔra libi waati min na diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyalenw jelika olu ye kɛlɛ ta ka libikaw k'olu sɛgɛrɛ k'o de kɛra anw ka kɔlɔlɔ ye koyi l'aube ka bi don bɔli la a ko k'a bɛ kabi waati jan bɔ i k'a dɔn ko minnu ye baara ɲɔgɔnya ye o bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kabi san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi seegin n'o ye lakana nasira u ye mali ni faransi jamana o ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ka taa union européenne k'o sen don o rɔ i k'a dɔn o ni ale ka bɛnkan kɔnɔ mali kɛlɛkɛcɛw k'i k'a dɔn k'u tun ma kunnafoni lakika sɔrɔ tun tɛ kunnafoni lakika de sɔrɔ a a waati la i k'a dɔn k'o tun tɛ u bolo dɛ i k'a dɔn kunnafoni min a kɛra sanfɛ a kɛra dugumala ye bɛɛ ko ko a bɛɛ n'a ta k'an bɛ waati min na minnu bɛ tali kɛ kɛlɛ a bondakun kan ko mali kɛlɛkɛcɛw k'olu bɛ ka se sɔrɔ ko a bɛ ka faamu sisan k'a fɔ an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu kɛlen bɛ k'a wajibiya kabi san ba fila ani mugan ani kelen ko bɛnkan min n'a bɛ faransi ani mali ni ɲɔgɔn cɛ lakana ko bondakun kan ko k'a rɔjɛ ka bɔ ko k'a rɔjɛ jelika i k'a dɔn ko ka tali kɛ o la ta sira la n'o ye jamana jamana cɛ a baara o nasira u ye ko min ye kɛrɛnkɛrɛnya na an bɛ waati min na an ka jamana mali ye k'a bɛ ka se sɔrɔ jugu kan n'o ye i k'a dɔn jatigɛ tigilamaw olu ye i k'a dɔn k'o de la k'o tɛ kɛ foyi ye kunnafoni sɔrɔli kɔ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ko jugu ka kunnafoni u b'a sɔrɔ a sɔrɔ waati la sanfɛla don o dugumala don o k'u b'a sɔrɔ a bɛ san tan k'a bɛ o bɔ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw kunnafoniba tun tɛ u bolo ka ɲɛsin juguw kan koyi i k'a dɔn ko kabi waati min na tɛgɛnɔbila kɛra san ba fila ni san ba fila ani mugan ani kelen n'o tun tɛ dɔ wɛrɛ ye anw ka jamana n'o ye ba mali ani irisila ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka lakanako bondakun kan k'o kɛlen bɛ sabu ye ka sebaaya k'o di an ma kɛnɛ kan koyi jelika ko fɔlɔ ko mali kɛlɛkɛcɛw ko kunnafoni tun tɛ di u ma di waati la u yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw kun kan o n'o y'an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ye o juguw kun kan o jamana kɔnɔ k'an tun tɛ a sɔrɔ ko nka an bɛ waati min na a sɔrɔli dɔrɔn tɛ dɛ ja bɛ di a ma a waati la ani a yɔrɔnin yɛrɛ ye yɔrɔ min ye k'o dɔn tɛ c u ko subahanafi ma ko selijisiwsiww ta ko b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn k'a di a ma ko wa k'a daminɛ dugujɛ fo se dugu wɛrɛ lajɛli ma ko b'a di i k'a dɔn farafinna cɛfa bɛɛ lajɛlen o kan a kɔlɔ ye jumɛn ye fasiri kɛ b'a ka fɔlɔ k' kɔlɔ min n'o bɛ a la jugu i k'a dɔn ko olu bɛ ka kata naani olu b'o de sɔrɔ sisan mali kɛlɛkɛcɛw jelika k'olu bɛ ka se sɔrɔ jamana a kɛlɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na k'o de kɛra sabu ye minnu bɛ tali kɛ diinɛ cogobajugu ɲɛmaa dɔw olu la ka dansigi kɛ olu ka wulikajɔ o la farafinna ale kɔnɔ filanan ko mali kɛlɛkɛcɛw ko i k'a dɔn an ka jamana sanfɛla sannakurun wuli a sanfɛ o kɔlɔsili bɛɛ b'an bolo awɔ ko i k'a dɔn an bɛ waati min na k'o de kɛra sabu ye alimaɲi jamana olu ka dakabana awiyɔn belebele kan ko aw ne i k'a dɔn ko o tun bɛ an ka jamana k' a a sanfɛ a tun bɛ a sonsɔn i k'a dɔn ko a ko ka taali kɛ an bɛ waati min na kɛlɛkɛminɛ jugu dɔw bɛ an bolo n'u k'a ma ko sɔli ɛri i k'a dɔn sannakurun a sanfɛ n'u ma sɔn a ma u y'a kerun dɔrɔn u y'a sɔrɔ a ye dugu sɔrɔ awɔ K'o kɛra sabu an ka mali a ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛɛ lajɛlen an bɛ k'a sɔrɔ sanfɛ ni duguma k'o de kɛra sabu ye lamerikɛnw ka kɛlɛ sannakurun dɔ bɛ yen ale tun kan ka an ka jamana cɛci jakɔrɔ tile mugan san ba fila ani ani fila ko olu ko u y'u bolo sigi kɔ k'u tɛna se k'a kɛ ka sabu kɛ sɔ mali kɛlɛkɛcɛw y'u kura kura ni sɔrɔ sisan jeli an bɛ waati min na ka dɔn nin ye kunnafoni ɲumanw bɛ dansigi an ka bi fasiri kɔrɔ kunnafoni la k'a lamɛn aw k'a lajɛ an lafiyalen ye a fɔ ko fofi industrie fofi industrie san bi saba malidenw ka lafiya o sira ɲinini kama i k'a dɔn ale bɛ an jigiya kɔrɔ Jelika nin bɛ dansigi an ka bi fasirisɛbɛnw na min na sera aw ma anw maa fila fɛ ani seyidu kulubali basi ala ka sini fara an si kan an na kunnafoni wɛrɛ dɔ lase aw ma laadiriya kɔnɔ